tinye ihe ahụ na nke a awụzikwaghị okwu steeti chairman gwa ndị be ụnụ onye ọbụla nọkwa ya ama na na-enwe platfọm ọnụ na naijiria gwa ndị ọbụla nọ be anyị onye ọbụla onye china na-achatị na-esendịrị ya dọla bịawa thailand na ọ ga-enye ya ọrụ ya mara na ọ- na ọ n'ozu ka a ga-ebunata ya these guys na a na-esi be anyị a na-esi be anyị ndị china na-achatị ha online achatịcha ha agwa ha na ọrụ dị na Thailand na a na-enye ha ọrụ ha chọrọ iji Abuja 500,000 1 million ndị ndị China na-enye ha ha ruteze n'airport ya ndị China bịa buru ha na moto nara ha kpali ha shizie n'ala ebe a draịvụrụ ha to Myanmar onye nke a nwụrụ na Myanmar ma ndị a na-ebu si ebe a jebe Cambodia eruzie ebe a anara ha kpali ha rụwazie ọrụ scam ọzọ na ha anaghị emiti up demand ejiri mma ahụrụ n'ọkụ pịa- pịawa ha ma ndị a ga-adụ ha n'amụ ma ndị a na-adụ ha n'isi ka ụnụ hụ otu e shi useless onye nke a ihe a vidio mgbe ọ ka na-eshi ọnwụ but ọ nwụgo na ọ nwụgo ọ nwụgo kịta as I'm talking to you now he's a dead man nke a awụzikwaghị ozi ndị ihe a m na-achọ ka the whole steeti gbasacha ya na be ya first thing tomorrow morning m ga-eti ya n'igbo community onye ọbụla nke a awụkwaghị sọsọ na n'obodo a ihe e ji ti ihe ebe a wụ na kpọọ ndị be ụnụ enwe onye ị ma na nezienụ na ụmụ ikorobịa anyị kedu ihe na-ebute ihe niile a ọkwa maka na ọrụ adịghị n'obodo ọ bụ na ọrụ dị n'obodo anyị o nwere onye ga-achọ ije obodo ọzọ jee taa afụ eziokwu na anyị makwa na o nwe ndị dị desperate ime ihe ọbụla wee kpata ego mana ọ bụ na ọrụ dị n'obodo echeghị m na ụmụ ikorobịa ga na-eteki ụdị riski a ije n'obodo onye ọzọ jee taa ụdị afụ a echeghọ m tisi anyị na-anụ kịta bụ na gọvanọ na-achị anambra steeti chọrọ ibute military base ọzọ bịa dobekwa na anambra steeti maka gịnị maka gịnị kama ọ ga na-eche ka ọ ga-esi mee ka ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị fụ ọrụ ha na-arụ ọ bụrụ military base maka gịnịzi gọvanọ anambra steeti ọ gịnị ọ ihe a bụ ihe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo gị niidịrị kịta ọ bụ nọ insecurity mgbe mmadụ pụta n'ụtụtụ jewe ọrụ nwa agbọghọ pụta n'ụtụtụ o je ọrụ nwa ikorobịa pụta o je ọrụ o nwe onye ga na-eche echiche ọjọọ maka na ọrụ adịghọ maka na ọrụ adịghọ ka ị ga-afụ mmadụ ọ nọgide nọgide nọgide ọ nọgide o chere ihe ọjọọ maka na just like em ihe m na-ekwu oge ọbụla ndị oyibo si na idle mind is devil's workshop ị naghị eche ka ị ga-esi rụọ factories and industry ọ bụrụ ihe ị na-eche bụ ka ị ga-esi butekwarụ another military base ị bịa na-egbukpọsị ụmụ ikorobịa anyị ajụjụ m na-ajụ gọvanọ anambra steeti bụ ọ ibute military base ga-akwụsị insecurity ka ọ ịrụ factories and industry ebe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ga na-eje ọrụ kedu nke ga-akwụsị insecurity biko ka ọ ha nụ m etu a n'ọnụ